mbụ na dịka mbuụzọ mbuụzọ ihe a na-akpọ ya na bekee bụ preposition preposition na dịka mbuụzọ na na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ n'ụzọ na-abụ e nwere na mgbe ọ na-eso mgbo ụdaume mgbe ọ na-eso ụdaume na mgbe ọ na-eso mgbochiume. Ụdaume Igbo dịkwa asatọ. Ụdaume dị asatọ, ya bụ a, e. Ihe ndị a bụ ụdaume Igbo. Mgbe na na-eso okwu ndị a, na kịta nwa, ọ na-esote okwu ndị a, okwu ndị a, okwu bidoro okwu bidoro na ụdaume na-esote na. Anyị ga-abịa wepụ a dị na na E wepụ ya, anyị ewee rịkọm elu wee mechie anya ya. E wee rịkọm elu emechie anya ya. Ọmụmaatụ abụrụ n'elu, na, elu. Ị afụ n'elu anụnwa ịfụ na ụdaume dị ebe a ụdaume dị ebe a. Ị bịazie ide ahị ide mkpụrụ okwu anụnwa maọbụ n'ahịrịokwu o maọbụ na mkpụrụ okwu, ị ga-ewepụ na were aka rịkọm elu a dochie anya ya ọ bụrụ n'elu chetakwa na ụdaume mkpụrụ mbuụzọ na-akọwakarị ebe ihe dị the position of things where things are mgbe ị ga-eji ama na ọ na-arụ ọrụ dịka mbuụzọ mgbe ahịrịokwu a na-akọwa ebe ihe dị kpọmkwem maọbụ ebe mmadụ nọ ọmụmaatụ chike nọ n'elu kedu ihe na-akọwa ebe chike nọ n'elu Azụ dị na ngịga. Kedụ ihe na-akọwa ebe azụ dị na ngịga? Mgbe ọbụla e mere ahịrịokwu n'Igbo, ọ na-akọwa ebe ihe dị kpọmkwem. Ị mara na a na-ekwu maka mbuụzọ, ya bụ preposition. Ị mara na ọ bụrụ na okwu na-akọwa ebe ahụ ihe dị na-eso na nọọ ụda elu ụdaume bidoro ya, ị ga-ewepụ a dị na na were rịkọm elu mechie anya. Ka anyị nye obere ọmụmaatụ.

The boy is on the tree. Ị afụ na ahịrịokwu a na-akọwa ebe nwatakịrị ahụ nọ where the boy is. Nwata nwoke ahụ nọ n'elu osisi. Nwata nwoke ahụ nọ n'elu osisi. Mana ile anya ka m si dee n'elu anụnwa bụ mbuụzọ dị na ya na-akọwa ebe nwatakịrị ahụ nọ kpọmkwem. Ịfụ na m delu nke a n'isi mee ya m daa ya. Ya bụ na iji deta ya nke ọma, m ga-ewepụ nke a kịta wee rịkọm elu dechie ya. Ọ bụzịrị nwata ahụ, nwata nwoke ahụ nọ n'elu osisi. Ọzọkwa, ụzọ ọzọ ọ na-si arụ ọrụ dịka mbuụzọ maọbụ ọ bụrụ na okwu na-esote ya bidoro na mgbochiume. I wepụ na ahịrịokwu mbụ, ụdaume ndị anụnwa, e wepụ ụdaume ndị anụnwa na

He lives at Nsụka. Ihe na-akọwa ebe onye a bi kpọmkwem. Ebe onye a bi kpọmkwem bụ Nsụka. Ya bụ na ị bịawazie na na-arụzi ọrụ dịka mbuụzọ, ị bụzịrị o bi na Nsụka. Mana maka na ihe na-ebido ihe ndị a okwu na-esote ya abụghị ụdaume, anyị agaghị ewepụ a, anyị ga-ederu ya n'isi wee dezie Nsụka. O doro anyị anya.